moni moni moni mwadzuka bwanji ndine nesta the black teacher ndipo ndabweranso ndi ma updates ena ochitika lero eh ma updates a lero tsopano eya tiyambire ndi ku iran tiyambire ndi ku iran news zinapanga spread ndithu pa intaneti zonena kuti president wa ku iran wapanga resign Ama a newszi zimati president ameneyi anakapereka kalata yake kwa supreme leader Mojtaba Khamenei kustula pansi udindo kamba konena kuti asilikali a IRGC akumpanga overshadow kapena tinene kuti akumpanga sideline popanga ma decision osiyanasiyana a dziko. Uh, nyuzi zimenezi zimene zinapanga spread nkhani imeneyi ndi zakunja kwa Iran. President yi sanalankhule, sizinamveke kuti yeye walankhula directly, komano nyuzi zimenezi zinapanga spread choncho. Komano nyuzi za ku Iran, nyuzi yoyamba yomwe ili affiliated to IRGC yatsutsa kukana kunena kuti izi sizoona, president wa ku Iran adakali mu office ndipo akugwira ntchito yake. Um, assistant winanso ogwira ntchito mu ofesi ya president nayenso anapita pa X a eh, Twitter paja eya eh, kukalemba ndikunena kuti nyuzi zimenezi zakunjazi ndi zabodza president alipo ndipo sangataye anthu ake kuwasiya nthawi ino ya nkhondo ndiye mukandifunsa kuti tamva nyuzi zonena kuti president wa ku Iran wapanga resign nyuzi zimenezi ndi zakunja kwa Iran zimene zafalitsa uthengawo ngati ma rumors Komano official news za ku Iran zatsutsa ndi kukana zimenezi. Kuchoka ku Iran tiyeni tilowere ku Kenya. Ku Kenya kumenekunso kukuchitika nkhani ina yomwe ndi yopatsa chidwi. Nkhani imeneyi ikukhudzana ndi America. Tikudziwa zoti ku drc kuli Ebola ndipo takhala tikutsatira, tinapangapo cover nkhani zokhudzana ndi kufalika kwa matenda amenewa a Ebola ku drc. Ndiye anthu ena ogwira ntchito ku drc kumeneku ndi aku America ndi nzika za America. Ndiye dziko la America silikufuna kuti anthu aku America amene akhala exposed ku Ebola kuti apanga contract matenda kapena ka matenda amenewa a Ebola anyamuke ku ku Congo kapena ku Africa apite ku America akalandire chithandizo ku America. Dziko la America boma la Donald Trump silikufuna zimenezi. Ndiye munjira yopangira kuti ngati ma Americans apezeke kuti anali ku drc apanga contract Ebola kaya anali kuti apanga contract Ebola asapite ku America, dziko la America lagwirizana ndi dziko la Kenya ndi cholinga choti, ndisati dziko yayi koma boma la America ndi boma la Kenya agwirizana ndithu kuti ayike kachipatala kapena kuti quarantine center ku Kenya. Kuli malo ena ku Kenya kumeneku kumene kuli airbase ndithu ya asilikali ndiye akufuna ku airbase kumenekuku ayikeko quarantine centre, abwerese ma facilities opangira treat Ebola, abwerese anthu ogwira ntchito, zipangizo zosiyanasiyana zifike kumeneku kuti wina aliyense wa ku America yemwe apezeke kuti wapangidwa expose ku Ebola, malo mobwerera kunyumba kukapangidwa treat kunyumba, azipangidwa treat kumalo amenewa. Ndiye mmene mwayimvera nkhani anthu ambiri ku Kenya akwiya. Iwo akuti ku Kenya kulibeko Ebola. Mpaka pano palibe ma cases a Ebola amene atuluka ku Kenya. Dziko la Kenya lili 1000 plus kilometers away kuchokera ku Congo. Ndi chifukwa chani mukufuna mubwere muzaike quarantine yanu ku Kenya kuti anthu amene apezeke ndi Ebola kumeneko muzibwera nawo muzapangira treat mu Kenya? Mu Kenya mulibe Ebola. Cholinga chanu ndi chani? Anthu aku Kenya akwiya, alusa nde anapita ku court. Nde court inapereka ndithu. chiletso injunction zija timakonda ku Malawi injunction kuti zimene zisachitike koma ngakhale court yapanga kuti zimene zisachitike boma la Kenya likupitirirabe moti ndege za America zonyamula katundu zatera kumenekuku ku airbase kumeneko ndi katundu osiyanasiyana omangira quarantine center imeneyi zabweranso ndi anthu ogwira ntchito ma experts kuzafikira kumeneko Imeneyi ndi nkhani yomwe ikuchitika ku Kenya. Anthu amene sagwirizana ndi boma la William Ruto ali olusa kwambiri chifukwa akunena kuti William Ruto akupanga ziganizo chifukwa chokonda ndalama. Zaululika kuti dziko la America lipereka pafupifupi 10 miliyoni dollars ku project imeneyi. Ndiye anthu akunena kuti boma la Kenya pamenepa malo moika Kenya first, Kenyans first, likuyika dollar first inu mukuti bwanji pa nkhani imeneyi ndimalizire pamenepa ndi ma updates awiri amenewa ndine nesta the black teacher tsiku labwino dzukani dzukani dzukani